nwoke na nwaanyị mma dịrị onye ọma na adị mma mma ọ mụnwa bụ chief michael udegbi ịbalụ mmọnwụ n'olo ezeagu bụ n'enugwu steeti ọgọdọ karịrị Hmm? ana m ekene akwa tiwara akị n'ọba Hmm? ego dị na buut kwesị na ọ adịrị mma eke dịrị mma orie dịrị mma afọ ndị ọdịgo gị mma olu dị akụkọ karịrị na ife m na-anụ karịrị a na-ekwu wee na-ekwu because of ihe dị ije jee paakị jee paakị kwuru n'okwu a sị that na ọ na-adị mma mmadụ jụọ ese o wee were nri rie mmadụ ekwuna ihe ọ na-amaha tupu mmadụ ekwuru ọnụ ya ịya ajụ ese confirm ọ na-akọ ya ahụ wee mara nke bụ eziokwu nọtifọ apụta iji because of na gịnị mere ọ na ị na-erite ihe n'aka mmadụ chọọ ịlakọ isi na isi maọbụ ịlakọ mụ na akwa jee paakị ka m na-agwakarị okwu a sịrị that na ndị akwa mere ọgọ ndị akwa mere mma ndị akwa bunyere moto na ịbalụ mgbawa abịarọ ọrụ ọ malụ ka mụ na akwa si adị and ka mụ na akwa si ebido enwere m ọrụ before August enwere m ọrụ 27 28 29 30th first a kwụchara m ụgwọ ya before then ana m abịa na nke akwa August bịa November mụ na akwa kpasịa akwa sị na any day ya ga-ebido mmemme ya ọdịdị ezi ya mount ya na ya ya-akpọ m na fon nke ya gwa m akwa nwa akpọrọ m na fon mechaa na-akpọ ya ụdị ekwe evu igwe m ka m malụ jide etu ọ tịalụ mmemme maọbụ ịbalụ mmanwụ ada eme mmadụ ihe mee ego m nachara ego mmadụ hafụ ijere ya ọrụ jewere onye ọzọ mata amanwụ ntụ onye ahụ yere mụ m enwere m ike ime efe edu onye ahụ jewere onye ọzọ na-akpọrọ m n'oge gba m ọrụ ị na-aghọta so ọ bụrọ mmadụ pụta ọ kọọ ihe dị ya mma kọọ nke a kọọ nke a kọọ nke a tinye isi ka ọ wee bụrụ na ọ ya na mmadụ nwere okwu or ka ọ bụrụ na mụ na akwa nwere okwu ọ bụrụ na ụmụ ụwa aghọta na m megidere akwa ọ mụnwa megidere ịghọtago onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya ị fụrụ onye kwụrụ m ụgwọ n'oge bukuru m ọrụ in time ka m na-agara ọrụ so ka m mesi abịa m na-abịakwa almost three times m bịa ee m afụ ya mgbe ọ na-afọ ọma mbụ igwe ka m mara ka o si na-akwado mmemme mechee the last one m bịa mụ na ọzọpụrụ iyi ego so bịa ọ sị m that na ya mebeghị date a fixie date ya ya eme ka m mara so ọbasị fixie date bụ ọ fix date ọ bụ mgbe m nwegoro ọrụ so nwanne m mma lapụ na ndị nna ala ego nachara ego ha jewe ọrụ ọ dịrọ mma maka a sị etuo onwe gị mvọ tupu etuo ya onye ọzọ so jee paakị ị na-ekwu okwu ajụọ ese ọfụma tupu i kwuo ịma nkwụ because sọ ọfụ na ile iduru favour n'aka mmadụ ji ya kajọọ onye ọzọ ma ọ bụ sị ka ị kajọọ ya ịghọta ka ọ wee bụrụ na na ị bụ ezigbo mmadụ ọ bụrọ otu ahụ